is a wise investment. event inali Yes. kudzulo imeneyi eh, tinaona ndithu eh, achinyamata kumeneku eh, kuonetsa zinthu zawo zosiyanasiyana komanso ndinaona kuti eh, ana anasangalala ndithu kunali eh, mnyamata woyimba uyu wotchuka um, eli njuchi uh, what do you think about uh, the youth are the champion of change what the president has said Alright ah this is a very good development eh, komano chabe paja timatchuka ndi kuti we are good at putting zinthu pa pepala koma implementation imativuta ya because zinthu ngati zimene zizi zomwe zayikidwa mmenemuzi zitati zipangidwe implement ah, zidzatithandizira patsogolo yeah uh, let us hope for the for the best kuti mmene mwaneneramu kuti zimene zayikidwa papepala eh, titayesetsa kuti kuzipanga ndi ndithu implement bwinobwino at the end of the day zizapezeka kuti ayi ndithu eh, malawi ngati dziko tikupindula komanso achinyamata asamangopezeka kuti akungokhala ayi kusowa chota kusowa zochita but this is a very good uh, development i believe kuti zisangokhala kuti basi inali event ya dzulo lokha kenaka zii osamvanso china chilichonse ayi ndipo analonjeza amalawi kuti uh, achakwera analonjeza amalawi kuti ayika ina ministerial task force imene ithandizire kuti zinthu zimene zizi zayikidwa pa pepalazi zigwiritsidwe ntchito ndiye tione

chisoni eh? Ndu- ndinena kuti yomvetsa chisoni because nkhani ya admarc ndiyakuti kuti tikokamba eh? mwa nthawi ndi nthawi apa kunena kunena kuti akufuna ndalama zokwana 354 billion malawi kwacha tikumva kuti tinamva zoti admarc inathetsedwa koma kuti they are struggling to pay their workers and alibe ndalama zogulira mbewu kwa alimi ndiye mmene tikuyidziwira uh, admarc ndi kampani yayikulu and ambiri amalawi timadalira kampani imeneyi eh. alimi amakagulitsa mbewu zawo amalawi amakhala ndi chiyembekezo kuti akagula chimanga chotsikirako mtengo eh, kumeneko koma ngati akunena kuti akukanika choyamba ku- kuwalipira ogwira ntchito awo komanso alibe ndalama zogulira mbewu kusonyezatu kutitu zinthutu sizili bwino pamenepa. Ah, Sitikudziwa kuti kodi zithekadi chifukwa tidangoti adatsekulira misika ya admarc ndiye ija inkapezeka kuti apanga akatsekulira akuti koma kulibe ndi cha kulibe ndi chimanga chomwe misika ina apa akutiuza kuti alibe ndalama zogulira mbewu kwa alimi kusonyeza kuti kwa alimi amene anali nchiyembekezo kuti ndikagulitsa ku admarc pamenepo ndikuti zakutira Zavuta. yeah. All right, uh, still on the front page of the Nation newspaper, MDF snubs Chilima lawyers' demand. And uh, the story has uh, two subheadlines, insist requested documents border on national security,

ndipo ikuoneka kuti ayikha ngati achilimika ndithu amakhotiwa kuti zikuyenda komano ineyo this is one of the cases ndimanena kuti adakaonetsetsa kuti ithe msanga koma you would see apa kuti ruling yatha sana tiuzeni zifukwa zanu zimene mukuonera zoti kesi imafunika ithamangitsidwe ichitidwe msanga okay uh, zifukwa zilipo ndi zambirimbiri choyamba this is not the, the, the only case zimene timamva za anthu akuluakulu eh, amboma akakhala tu kuti eh, ndi anthu wamba eh, anthu osatchuka otani you find out kuti makeses awo ah, amayenda msangamsanga eh? sikukhala ma adjournment machani amayenda msangamsanga mumva kuti agamula akaseve mwakuti mwakuti eh? now you look at this one it's, it's ndi kesi imene amalawi ambiri ali ndi cha ali nayo chidwi kuti kodi itha bwanji yes would love also iyende msanga kutinso ngati a vice president mwina asali wolakwa eh, amasulidwe mm, akhale mwaufulu because kunena chilungamo akuyendera ku court which means pali zinthu zina mwina zimene as an individual or as mwina wogwira ntchito m'boma akukanika kuta kupanga just because of of this case so regardless of kunena kuti iwo nda vice president eh tiye tichotse tiyike apo komano ma cases mmene amayendera ku Malawi kuno anadakhala kuti ndi anthu ena ake eh or kuti mwina siodziwika opanda dzina tidakamva kuti zatani zayenda msanga eh komanso eh nthawi ndi ndalama eti eh time is money ikuonera kuti ndithu mmene ndanenera muja kuti iyende msanga cholinga eh, ngati a vice president ali olakwa adziwe kumbali yawo ngatinso asali olakwa amasulidwe yes because at the end of the day akupita ku court akutani nkhani yake nkufuna kuti chilungamo chita chidziwike komanso zikapezeka kuti tu mwina a vice president solakwa ah, amalawi tidzayenera tu adzayenera tu kuta kulipiridwa eh? of which ndija ndi, ndi ndalama zokhazokha eh? and as, as I've already said kuti time is money so yeah it's good nkhani eh, amakhoti ndithu tikudziwa zoti achita kale machawi koma tidakakonda itayenda cha itayenda msanga ndithu ngati mmene zimachitikira milandu ya anthu ena yeah so that is my, my say concerning uh,

4 hours mvula imeneyi 4 hours koma napeza kuti mtsinje kudzadza mm. and then madzi osefukira manyumba 84 awonongeka now uh, i remember timakamba i think that was on a, on a tuesday if i'm not mistaken kunena kuti azanyengo atichenjeza kale mm? you look kuti sinayambe tikubwera zija zoti imabwera daily eti, koma this has already happened

eti taona 84 houses anzathu asowa kale po- pokhala and tikati tione i think dziko lina lililonse kuli mavuto you know ife taona tikudandaula za 84 houses eti you look at our friends israel palestina kuli nkhondo Yeah. Mm, anthu akuphedwa zinthu zikuwonongeka dziko lina lililonse eh, kuli zanya kuli, kuli mavuto komano this is something zakuti as a government tikuyenera kuona kuchitsogolo okay last time ndi zija zimapezeka kuti anzathu kukhala iyi nthawi yayitali asanakapeze cha asanakapeze thandizo mwinanso anthu amene akukhala malo osayenera panopa mm, kokuti mwina madzi amasefukira sefukira this is the right time kuwapanga cha kuwapanga relocate because tangoganizani kuti only 4 hours anzathu eh, mvula ku Machinga yaononga yaononga manyumba 84 kodi nanga ikayamba zenizeni kuti no ikubwerano mmene imabwerera mvula muja because mmene tayamba mwezi winawo definitely uh, ine am sure kuti iyamba kubwera masiku akubwera so komanso mvuto limakhala zakuti anthu amene akukhala mmalo ngati amenewawo yes amakakamira kukhalapo mwina boma limatha kukhala ndi maganizo owachotsa kumalowo kuti ndi malo athu kuti adatisiyira makolo athu yes so

100 uh, million and uh, ndi mawa function ikuchitika mawa Mawa. yes mawa ndi ndiku- ndi ku Lilongwe konkuno yeah if i'm not mistaken i think uh, kaya ngati kuchitikira ngati if it's not ku Mtandire ndiku- i think uh, i think it's in Mtsiliza if i'm not mistaken one one of one of this but ndi mawa tsikulo so you look i think this is a very good uh,

anena anena choncho ndithu a minister now ndi ndalama yambiri imene 100 million Eh, tikaone kuti kukakhala zotani kumene kumawa koma this is a very good urge, eh, yeah, initiative and i'm sure akayamba chonchi zizichitika because ku Malawi kuno timakonda hey, akuti akuti akukondera mtundu wawo wachani i think we are one people so unity ya umodzi u- uzi- uzikhalapo ndithu komabe sipalephera kukulirana mitima yeah asipa- asipa- sipangalephere kumene but i am sure if this time aipanga ku Lilongwe kuno let us izipanga rotate ito you know isamangokhala lero ti mawa tikukamba za kulilonga next time tiyeni tilowere ku north Mm? tsiku lina tizalowere kuja ku southern that would be very good ngati mmene amachitira 6 july muja muzaona tsiku lina chaka china tili ku mzuzu Eh, chaka china eh, pakati chaka china so at least that is better so

Uh, ineyonso nkhani za izi energy ku energy sector nkhani ya solar uh, ndimayiona kuti this is another good way of uh, you know trying to improve our ujeni because you look timakhala ma blackout ambiri Yes. eh, kwathu kuno eti so koma dzuwa bwanji mmene likumang'ambira eh, ndekuti kukhala ndi masola ajet dzuwa likumapanga kwambiri eh, ndi kuti zoti tikuchaja sizikhala ndi macha ndi ma blackout and i understand kuti ku- ku- ku- ku parliament i think they, are, they have already started what using this ujeni this is a very good uh, development and tiyeni zifalikire izi kuti midzimu tisapezeke kuti ena ake mpaka na pano adakakhalabe muja mumdima but government is doing a very good uh, kunkhani izizi a- a- actually akuyesetsa ndithu Yeah. tisaname would like to, to congratulate them but also encourage them chachiwiri tiyeni anthu akakhonza zinthu zimenezi akayika za sola taonapo ena akumakatothotsanso kubanso kubwezeretsanso ya kubwezeretsa mbuyo I'll give you an example ma street lights anayamba kupanga lim- kuyika a city council ina i remember in one of the in one of the streets koma mupeza kuti ya mawa mukadutsapo koma bati atachiphwanya kapena apo ayi ata Asamala. atsi- as- a- asamala koma kusamala kwa mtundu wanji amakhala asamala ayi so this is something also we have to make sure kuti anthu akatikhonzera zinthu china chilichonse chimene tili nacho not only za solas kaya ndi ma signpost yeah. amumsewu yeah. tiyeni tizisamale bwinobwino
tikonde dziko lathu mm, kwambiri right uh, moving on to the business section the MEJN urges action on debt strategies And partly the story says the Malawi Economic Justice Network MEJN has lamented slow progress

intelligence and climate modeling to enable better farm and field management. This is another good development. Eh, masiku ano timanena kuti eh, dziko likupanga advance likupita patsogolo eh, ndi nkhani izi za, za technology so kumaonanso kuti eh, ku uliminso ndithu eh, kukubwera zimenezi ndithu za technology its very very a good development and ine ndimanena kuti ndimafuna ndidzaone nthawi imene ngakhale amene amakhala ku remote area kwenikweni kumudzi atasi- kutipiko kwenikweni atasiya kugwiritsa khasu eh, kumagwiritsa nawo mathalakita eh, zinthu zokuti ku- ku- ku- zidzilima nzimashini chifukwa anthu yo- yolima iche zakomamizeni imakhala inu mumadziwa kupandira inu mudagwirako khasu galawo zamumadziwa Eh, ine ine i know how how hard it is mmene ku- ku- kulima kumawawira and kwathu kuno ine ndimakhulupirira kuti titapanga kwambiri za agriculture nkuzilimbikitsa kwambiri tili ndi nthaka yabwino kwathu kuno madzi sinkhani and this is another good development imene imene akutibweretsera anzathu a ibm so in I would like to as a president akulimbikitsa za ma mega farms mm -hmm. I would like also kupempha kuboma kuti let us try to support our farmers zinthu zomati tatenga kangongole kuboma kuti tikuti tigule matractor ithandize ku ulimi koma nkukapezeka kuti olo thalakita imodzi yokha mm-hmm. yomwe osagula sizabwino at the end of the day yet tiku- tikulakwira dziko lathu lomwe eh, so let us try our best eh, za technology zizikamabwera eh, ti- tiyeni tidzichita nawo komanso zimafunika tusukulu bwinobwino eti alimi aphunzitsidwe bwinobwino osangoti ah basi zabwera ndiye ndi zimenezi nkuwasiyira anthu oti mwina sadazira saza- sadazipangepo eh, so All right, uh, moving on to international news. South Yes. Africa wants Israel investigated for war crimes and battery. The story says

okay uh, there is kuli nkhondo Yes. kumene ku uh, israel and palestina Eh, zidayamba ngati zachibwana koma panopa to be honest with you people are dying people are losing their, their property there is no, no peace and we have seen countries intervene eh, mwamvakonso inu a pope francis akunena kuti tayikire tiwayikize anzathu mmapemphero mmapemphero nkhondo eti nkhondo siyabwino Eh, nkhondo siyabwino tima- ima- imaononga zinthu komanso nkhondo nkhondo ndiyodula ndiyodula yes nkhondo nkhondo ndiyodula nkhondo si si chinthu chabwino mmene ananena nkhondo ndiyodula you look at the weapons zimene amagwiritsa ntchito Yes. you, you, you, you look at kuti kudakakhala kuti kulibe nkhondo eti people are seeking for assistant aid kupite zinthu kumene kuja just because of, of nkhondo so uh, in all i can say it's i think contact and dialogue it's a very good yeah, thing yeah. and to let us try to uh, as long as tikuwapempherera anzathu komanso let us try our best and to uh, tapempherere komanso ndimene kuti azitsogoleri lino nawo maiko awiriwa israel and palestine amene akhalirane pansi amvane bwinobwino chifukwa at the end of the day mwina akuluakulu sakuzunzika koma amene amaudindo koma you look at ana mm, azimayi ya and zinthu anthu okalamba zinafika extent kumakaphulitsa kuchipatala a thing which is, which is not good so let's go straight to arts and culture here i have uh, a story that says

ampempha kuti iye amtulutsa pa belo koma ampempha kuti asachitenso zina zilizonse zowazunza akazi ake kapena kuwavulaza akatero achotsa belo yake akabwereranso mchitokosi so that's what happened to Joe Gwaladi Joe Gwaladi tikukufunira zabwino komanso eti eh,

at uh, Karonga Stadium this afternoon. eya mabankers awa a Silver ndithu akusewera timu imene ya Chitipa timu inanso imene ikuchita bwino eh, timu imene ndithu ndi tione kuti kodi um, De Jong ndi anyamata ake ziwathere bwanji Right on the back page of the Nation newspaper, Masumbo heads FAM polls electoral board. And partly the story says Football Association of Malawi FAM